aa kalata yinachoka kumudzi kumalawi abwande mukuti chani si- achimwene leronso ndakondwa kuti munthu une ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka munatchona kumangalande mpoti ndiponi inuyo munatchona kumangalande alipo ndithu anthu ena ake amatchona mulilongwe momwemo kumakanika kupita kumudzi akuti kuopa akawalodza analemera momwemu muchimbiyamo munthu kumatchona eti inuyo kutchona kumangalande ayi simadandaulabe kwenikweni timangodandaula kuti takupukwani zilumika zochuluka zikupita ndithu osakuthirani diso komabe timadziwa muliko bwino kumeneko kusiyana ndi kwathu kuno timadziwa kuti kamoyo ndikofewerapo kumeneko kusiyana ndi kakuno Timangoyamika a Kwezy Buses basi kuti amapangabe chotheka kuti inu ndi ife tizikhalabe tikumalumikizana kudzera mu mukalata. Kupanda kutero, sindikudziwa kuti bwenzi tikutani kaya. Pakadali pano kwathu kuno bus yokhayo imene yatsala ndi imeneyi ya Kwezy basi. Kungokhala ndi ulendo pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Bus yake ndi imodzi imene imayenda zolongosoka, bus ya Kwezy basi. Munthu une monga ndichitira achimwene, leronso ndadzuka m'mawa, ufuna kulemberani kalata. M'madziwa inu enafe nkhani kuchitika sitimangofuna kungokhala cheteyi, timafuna kuti tiyikepo mulomo basi. Tikuuzeni kuti aah achimwene zinthutu kuno zikutere komanso zikutere. Aah ujeni akuti makampani ena ake aboma kaya akuti kaya abetsa ndalama zokwana mabiliyoni angati kaya koma ndi ochuluka ndithu mabiliyoni ankhaninkhani ndi amene kampani zina za boma zabetsa ndiye zatchulidwanso mayina kuti koma kampani yakuti ndinso kampani yakuti ndi a sizikuyenda ayi 0 peresenti ndikudziwa kuti kwathu kuno anthu enanu nkhani ngati izi zikhoza kumakhala zachilendo koma kwa enafe a tinatopa nazo amwene tinatopa kuzimva zalankhulidwa kwa nthawi yayitali ndipo pakadali pano sizionekaso zachilendoyi. Kwathu kuno m'bomamu kaya anthu kusokoneza ndalama kaya kampaniyo kumaoneka ndithu kuti sizikuyenda, palibe chilichonse chodetsa nkhawa. Moyo umakhalabe ukupitilira. Kwa nthawi yayitali kafukufuku wa mmene chuma cha boma chikuyendera wakhala akumaonetsa kuti ayi komatu auje akuoneka kuti asokoneza mwakuti komanso mwakuti. Basi Nkhani yake imathera mu kulankhula kuti auje akuoneka kuti asokoneza mwakuti basi. Palibepo chimene chimachitika, achimwene. Mwanjira ina, ukamveka kuti koma ndalama mwakuti zikuoneka kuti zamera mapiko, zasowa, palibe amene amafunsidwa kuti iwe tafotokoza, ndiye wati zidayenda bwanji? Ndiye tipatse lipoti! Kenaka udzipita kaye kunyumba, utisiye kaye kuti tikufufuze. Ayi ndithu! Umangomva lero kuti ayitu mabilioni mwakuti akuoneka kuti anasowa, basi munthu uja zakebe kumayenda, kumapitirizabe ntchito yake. Kwathu kuno zimadzaoneka kuti sitimatsimikizika mtima popanga zinthu amwene. Nkhani ngati zoti kwakuti zikuoneka kuti kwapakulidwa mwakuti, zimangothera momwemo basi, opanda kugwedezedwa. Nchifukwa chake kwathu kuno zinthu zina zake ena ake amazitenga mwachizolowezi basi. Amadziwa ndithu kuti mwachizolowezi zikadziwika kuti ndatenga ndalama ndiye kuti anditchula kuti auje zioneka ngati atenga ndalama ndipo mwachizolowezi nkhani yakebe sikuti ipita patali basi andisiya nditsipitirizabe kugwira ntchito yanga ndimanena nthawi zonse achimwene kuti kwathu kuno ndalama za misonkho zimene zimatoleredwa zikanakhala kuti zonse zimagwira ntchito yake yoyenerera ah, bwezi pano tili patali amwene pena ndakhala ndikumadzifunsa kuti kodi inu misonkho ija ndikuti tikumagwiritsa ntchito zake zitizo zachitukuko chifukwa pena zimadzaoneka ngati chitukuko chimene chikumayenda ndicho chimene ena ake akunja akuthandizapo, koma tokhatokha ndalama zathu zimadzaoneka kuti tikamaliza kugawana, kuika m'matumba, kenaka tikumadzamalizira ndi nkhani yoti, Basi, zinazo tiyeni tipange za chimanga, tidye. Mwanjira ina, zathu zonse tikumangokhazikika pa chakudya basi, osafunanso kupanga chilichonse. Kwa nthawi yaitali ndithu takhala tikumakamba Zoyenera kuchitika kwathu kuno tikumazidziwa ndithu koma kaya bwanji kaya timasankha kuchita zozondoka kumadziwa kuti ifeyo kuti tituluke mu umphawi wadzaoneni tatiyeni tikonzenso njanji zathu tilimbikitsenso maulendo a pasitima ya pamtunda amwene nkhani ija kumangothera pakamwa amwene ena ake alipo ndithu ali mkati momwemo. Munthu wamkulu akamakamba za njanji, iwo ali ndi vimagalimoto vikuluvikulu vonyamula katundu, amati akamva za njanji amadziwa ndithu kuti aah bwana awanso akumalimbikira bwanji zimenezi, akufuna kuti basi enafe zathu zide eti? Aphwanga, tavwivwinizani pepala lililonse limene likukamba za zimenezi, zisatheke eyi, tidzingochita zinthu mwachidodo basi, akufuna tikawadyere kuti? Mapeto ake, zimene amalankhula kuchatsika ndi zimene zikuchitika pa galaundi ayi ndithu zosagwirizana ayi kumadabwanso kuti akuluakulu chikuchitika ndi chani nchifukwa chani ndikulephera maganizo abwino ndithu ayi tikhale ndi minda ikuluikulu ya zaulimi idzirima chakudya chochuluka chodyetsa fuko lonse enafe tikupanga zina ayi ndithu anyamata oyenera kuthamanga ndi zimenezo koma si bobobobo wakeyoyi kudabwanso kuti i abale mukufuna koma kuti zimveke bwanji kwenikweni Ndithu kwathu kuno achimwene titamakokera tonse kumodzi zinthu zikhoza kuyenda bwino kwabasi koma tsoka ndilo tikukokera kosiyana ndiye zinthu zake zikusokonekeranso, utsogoleri kumakamba izi ena kupanga zimene akudziwa basi iyaa! Zija tidafotokoza nthawi ina yake zija achimwene kuti ndi mmene zikuchitikira kwathu kuno zikuoneka kuti kuli chisisitimu chimene chidagwira dziko lino ndipo chimangotipangitsa kuti tizizungulira malo amodzimodzi basi, kumangoyenda m'mutu mwathu za nsima, ufa, lipoko, abayibayi, milamba, anjolinjo, koma kuti tiganizire kuposera pamenepo, ayi nikisa amwene! Amwene, kwa nthawi ndithu n'kumanena kuti ayi akuluakulu, dziko lathu lino tiyeni tiunikenso mmene timapangira zinthu zathu, tiyeni tikhazikike kwambiri pa kupanga zinthu za m'dziko muno ndi kumatumiza kunja kuti mwinamwake tizikhala ndi ndalama zambiri zakunja tizitha kugulano mafuta agalimoto kaya ndi mankhwala ndi kumagwirizana ndithu misonkhano ikuluikulu ya akatswiri azachuma ndi kuchitidwa ndithu n'kukakambirana kugwirizana koma popanda chokwaniritsa ulendo wina ndikudzayitanizananso kukakambirana ndikupanga mfundo kenaka 0 peresenti Ndiye chaka ndi chaka kumakhala tikukambirana mmene tingachitire kuti dziko lathu likhale lomatumiza katundu wambiri kunja koma chaka ndi chaka ndikumalepheranso kuchita zolondolazo. Vuto ndi chani koma? Chisisitimu. Panopa olo kuti abwere mtsogoleri dolo kwambiri kuchokera kunja kubwera kunoko Koma akhoza kudzachita kaguni koopsa chifukwa tikhoza kumusandutsa woluluka kwabasi. Ndife anthu omangokonda kulota! Kulota! Koma kuti tsopano zija zamaloto zija tiyeni tizikwaniritse, ayi ndithu 0 peresenti! Mmene tikuchitira zinthu zathu, masomphenya a 2063, kupanda kusamala, angokhalanso a papepala chabe ngati mmene zidalili ndi Vision 2020. Kumangozindikira mwafika chaka chija koma palibe chimene chichitike mmalo mopita chitsogolo koma ndiye mwabwerera m'mbuyo kwa basi nyumba zonse zidalipo nthawi imene ija tikumayimba nyimbo ya vision 2020 kukonza tsogolo vision 2020 kukonza tsogolo amwene pano ndi ziphotcho zokhazokha zinasanduka bwinja kuyambira nthawi imene masomphenya a 2020 anakonzedwa kufikira nthawi yomwe chaka cha 2020 cho chimakwana umphawi watikhodzokera kwabasi mmene timayimba vision 2020 kukonza tsogolo nkuti tikumakwera basi zikuluzikulu zosanjikizana pa maulendo a m'mizindamo akondakitala osamba bwino akumatidulitsa matiketi ulendo wa pamkando ukafika kuchinakanaka pano Tinachoka pa double decker kubwera pa minibus kumayimbabe za Vision 2020 kukonza tsogolo kenaka mkatikati moyimba Vision 2020 kukonza tsogolomo tinachoka pa minibus kubwera pa kabaza Vision 2020 kukonza tsogolo ish Aya. si minyama imeneyi mavuto amene tili nawo kwathu kuno si mavuto andale achimwene Ndale tayesa koma zikukanika. Mavuto athu aakulu agona m'mutu mwathumu. Umphawi unabwatama mwa ife koopsa. Tikadzangochotsa maganizo a umphawi ali mwa ifewo ndikuyamba kupanga zinthu molondola, zathu zidzatheka. Atha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi.